Oje su presente e su venidore de su Cussòrtziu de Pùblica Letura Bustianu Satta sunt istaos s'argumentu de su Cussìtziu Comunale de Nùgoro convocau in adunàntzia aperta cunforma a s'artìculu trintaduos de su Regulamentu In prus a s'amministratzione comunale, cumpleta, bi fin sos cussizieris regionales Roberto Deriu e Daniela Forma, su capugrupu de Fortza Italia Pietro Pittalis, su cummissàriu de su cussòrtziu Vannina Mulas, su diretore, una rapresentàntzia de dipendentes de sa biblioteca e de su cussòrtziu pro sos servìtzios bibliotecàrios. S'argumentu de s'addòbiu fit sa crisi de sa Biblioteca Satta, una de sas prus importantes istitutziones culturales de totu sa Sardigna, chi est in dificultade dae medas annos. Sos problemas sunt naschios cando ch'an aboliu sas comunidades montanas, chi nde fachian parte, chin unu istatutu chi no an adeguau a pustis de sas modìficas. Unu cussòrtziu ube bi sunt a su mancu a manera formale, Su Comune de Nùgoro e sa Provìncia chi diant dèpere pònnere su dinare pro garantire su funtzionamentu de s'istrutura. Ma in s'istatutu de sa Biblioteca est intervènnia sa Leze duos de su duamiza e sèichi chi est cussa chi pertocat a sos Entes Locales fachende-la diventare regionale. Una detzisione chi su Comune e s'opositzione de centrudestra ant definiu una bardana de sas prendas culturales de Nùgoro, mentres pro su centru-sinistra est una detzisione de profetu pro assicurare su venidore de s'istitutzione. Dae cue est naschia una cuntierra istitutzionale chin su Comune de Nùgoro, chi in sas chidas coladas no at chèrfiu versare su dinare de cumpetèntzia sua. Sa Giunta regionale però no at galu emìtiu sa delìbera pro picare in càrrigu sa biblioteca, duncas sa chistione est firma e est ponende in crisi su funtzionamentu de sa biblioteca, isetande novas dae sa Giunta regionale. Sos carabineris de sa cumpagnia de Nùgoro, direta dae su maggiore Alessio Falzone, su fine chida colau, an fatu unos cantos controllos in medas esercìtzios pùblicos e cìrculos privados in su territòriu de cumpetèntzia. Sas violatziones cuntestadas sunt medas chi sunt bàssias a sos esercentes decheoto denùntzias a pede lìberu. Intre sas violatziones penales cuntestadas, su possessu de ischedas Sky o Mediaset Premium frassas, impreadas pro proietare partias de fùbalu in locales pùblicos pro aumentare sos clientes, violande sa leze chi previdit santziones chi andan dae mìnimu tremiza euro a màssimu trintamiza. Sos carabineris an a sichire fintzas in su venidore chin sos controllos in sos esercìtzios pùblicos e in sos cìrculos privaos pro aberguare su rispetu de sos recuisios amministrativos e igiènicu-sanitàrios. In sa gara, vàlida pro sa 'e ses zorronadas de andada de su campionau regionale de Serie D, sa Pallacanestro Nughoro at pèrdiu chin su CUS Tàtari. Sos sirvones ant cumintzadu bene ma sos tattaresos ant bocadu s'atza a metade partida resessinde a los frenare. Sa Pallacanestro Nughoro a pustis de sos resurtados generales abarrat chin duos puntos in classìfica. Torrande a sa partida, chi sezis biende, sa formatzione allenada dae Marco Moledda at cumintzadu bene sa gara. tancande sa prima fratzione in vantàgiu chin su puntègiu de bintitres a doighi, ma in sa segunda fratzione no est resessida a sighire chin sa matessi atza e su CUS Tàtari at cumintzadu a metzorare tancande chin su puntègiu de dechesete a doighi. Su vantàgiu de ses puntos però no l'est bastadu a sos nugoresos pro si che ghirare una bìnchida e sos tataresos difatis sun torrados in campu prontos a si la jocare puntu pro puntu e ant tancadu sa 'e tres fratziones bintiduos a trèighi Sos nugoresos an chircadu in cada manera de recuperare sos tres puntos in prus ma s'ùrtimu cuartu ch'est acabbadu in paridade, cundennande sa Pallacanestro Nùgoro a pèrdere sa partia. Est cumintzau eris in Nùgoro su progetu Formatzione in Campo, promòviu dae sa Delegatzione Provinciale de sa FIGC in collaboratzione chin s'Assòtziu Italianu Àrbitros e s'Assòtziu Italianu Allenadores de Fùbalu. Est sa prima borta chi Nùgoro ponet in campu unu progetu chi at sa punna de fàghere formatzione pro pòdere traballare comente dirigentes in sas sotziedades giovaniles e diletantìsticas. Su cursu previdit sete apuntamentos pro dirigentes tècnicos de sas iscuadras de fùbalu a undichi e a chimbe, maschiles e feminiles. Un'àteru obietivu de su cursu est cussu de inditare a su dirigente isportivu sos printzìpios pro achirire una professionalidade netzessària a gestire una sotziedade calcìstica comente chi siat un'azienda. Giulio Mingioni, delegadu de sa FIGC de Nùgoro, Pinuccio Bèrtulu, presidente de s'AIA e Pietro Olianas, presidente de s'AIAC de Nùgoro ant dadu su benevènniu a sos cursistas. S'argumentu de sa prima letzione fit la formazione dei dirigenti delle società di calcio e integrazione tecnici arbitri. Sos reladores fini Roberto Branciforte, de s'Assotziu Italianu Arbitros, e Manuel Manca, responsàbile de s'atividade de base FIGC LND de Nùgoro. A pustis de duos annos dae s'aviu de sas proceduras pro su pianu de rilanciu de su 'e Nùgoro, sos progetos ammaniados dae sa mesa de parternariadu chin sa diretzione regionale si sunt pèrdidos in sos gurutos de sa burocratzia casteddaja. Pro como sas promissas fatas su bìndighi de trìbulas, sa die de sa firma de su protocollo de intesa, Sunu galu a assaberare ca sa Regione no at formadu mancu sa commissione chi depiat esaminare sos chentuchimbanta progetos presentados. De sos bandos non s'ischit nudda e, cosa prus grave puru, sa Regione paret chi si che siat ismenticada de su pianu pro su cale at postu otantunu milliones de euro. Pro espressare su pistichinzu e su dispiachere e pro picare provedimentos contra a sa Regione, ùndichi assòtzios de categoria, rapresentativos de totu sos cumpartos an convocadu una cunferèntzia istampa pro crarire su chi pessan de sa chi paret una promissa mancada e chi s'annanghet a totu sas àteras fatas in custos annos dae s'amministratzione regionale de turnu. A s'addòbiu, coordinadu dae Roberto Bornioli, presidente de sa Confindùstria de sa Sardigna Centrale, Ant partecipadu sos rapresentantes de sos àteros assòtzios, totu cuncordes in sa denùntzia de cust'àtera befe de sa Regione, chi a pustis de aer pedidu a sos assòtzios e a sas istitutziones de su territòriu de presentare progetos, los ant mantesos firmos chentza crumpire sas formalidades burocràticas previdias dae su pianu. S'editzione duamizedechesete de su Calendàriu Istòricu de s'Arma de sos Carabineris est dedicada a unu biazu in sa manera de rapresentare sos sìmbulos suos, dae sa gràfica de s'Otichentos a s'Art Nouveau a su Futurismu a s'Arte Moderna, ant mustradu sa carabina, chi ponet su nùmene a s'arma, s'elmo de sos coratzieris, chi sunt sa guàrdia de onore de su Presidente de sa Repùblica, sa banda ruja de sa Divisa, su bascu, sa giberna. Una publicatzione chi dae sa prima editzione, in su millenovichentosbintotto, biet andende a manutenta s'ammentu de mizas de carabineris chi ant prestadu servìtziu dae cando s'arma est naschia, in su millenovichentosbatordighi, chin una veste editoriale elegante, su prus de sas bortas fata dae artistas famados. S'editzione de cust'annu puru, istampada in unu millione e trechentamìza còpias, l'ant presentada custu manzanu in totu su territòriu natzionale chin una cerimònia ufitziale in s'Iscola Ufitziales de sos Carabineris de Roma, in Nùgoro, su calendàriu, l'ant presentadu chin una cunferèntzia istampa presentes su colonnello Saverio Ceglie, cumandante provinciale de sos Carabineris, e su maggiore Alessio Falzone, cumandante de sa Cumpagnia de Nùgoro. Eris su Cussìgiu regionale at aprovadu a s'unanimidade una modìfica a su comma bàtoro de s'artìculu bintinove de sa lege chi pertocat s'assentu de sos entes locales, ue si istabilit chi sa Regione at a subentrare a s'amministratzione comunale in sa gestione de sa biblioteca Satta petzi cando s'at a suprimere sa Provìncia. A cantu paret sa gestione de sa SAT torrat a su Cussòrtziu e duncas a su Comune de Nùgoro chi como at a dèpere versare sa cuota chi l'ispetat, est a nàrrere duchentos novantatrè miza euro. Unu bellu resurtau pro s'amministratzione comunale chi punnavat a la mantènnere sa gestione de s'istitutzione culturale. De su matessi parre. peri Tore Sulas, capugrupu de su PD in Cussìtziu Comunale, chi nat chi pro una borta Casteddu at pèrdiu e s'ispera est chi siat petzi su cumintzu de unu cambiamentu. No est de acordu imbetzes su cussizeri de Uniti per Nuoro Pierluigi Saiu, chi est cumbintu chi chin s'emendamentu aprovadu eris semus torrados a su puntu de partèntzia, su Comune de Nùgoro deppet pònnere sa cuota sua. Deo lu so pedinde dae meses, at nau Saiu e apo presentau un'emendamentu in s'urtimu cussizu comunale puru. Pro Saiu non b'est mai istau su periculu de perdere sa biblioteca, prus a prestu cussu de non b'essere su dinare netzessariu pro su funtzionamentu. S'emendamentu aprovau eris ripitit una chistione crara chi su comune depet versare sa cuota sua a su cussòrtziu, Secondu segundu Saiu s'emendamentu non dat garantzias a su Comune antzis rapresentat unu perìculu in prus ca como torrat in jocu peri sa Provìncia. E como, concruit Saiu, tocat peri de bìere si in su bilànciu bi sun sos duchentonobantatrè miza euro o si su Comune depet pedire cussos puru a sa Regione. Pensande a su referendum de su bator de Nadale, cando sos italianos an a dèpere votare pro sa riforma costitutzionale aprovada in Parlamentu, Sos presidentes PD de Sardigna, Pigliaru, de su Friuli, Serracchiani, de sas provìntzias autònomas de Trento e Bolzano, Rossi e Kompatscher, chi su sete de Santu Gabine an sutascritu sa Carta de Udine chi pertocat su ruolu de sas autonomias ispeciales in s'àmbitu de sa riforma costitutzionale, custu manzanu an cunsignau su documentu a su ministru de sas Riformas, Maria Elena Boschi. Sa presidente Serracchiani at sutalineau chi sa riforma costitutzionale est de importu mannu pro sas Regiones e sas Provìncias autònomas e s'ispecialidade issoro est netzessària pro s'Itàlia. Chin sa positzione nostra, at nau Serracchiani, nos cherimus picare sas responsabilidades nostras e custu cheret nàrrere a collaborare chin su Guvernu a manera leale, ma fintzas a chi commo amus un'intesa forte chi at a permìtere a sas Regiones e a sas Provìncias autònomas de amodernare s'ispecialidade issoro e de èssere galu prus fortes. De sa Carta de Udine nde faveddat Ugo Cappellacci, chi narat chi est un'atu privu de calesisiat efetu giurìdicu. Si diat colare sa riforma, s'ispecialidade diat èssere in perìculu, narat Cappellacci, siat pro su cuadru giurìdicu nou ue at a èssere inseria, siat ca, una borta modificau s'Istatutu, s'autonomia che benit cantzellada in favore de sa clàusula de suprematzia de s'Istadu centrale. Sunu bindichimiza sas aziendas sardas de su setore agroalimentare interessadas dae su regulamentu europeu chi dae su trechi de Nadale at a impònnere s'òbricu de pònnere in sas confetziones de sos produtos un'eticheta chin sas informatziones de su valore energèticu, un'impinnu novu pro sos produtores chi, si non lu rispetan, arriscan santziones chi podent arribare a decheoto miza euro. Pro cussu sos assòtzios de categoria sunu traballande pro azudare sos iscritos issoro. Eris sa Confartigianao Impresa Sardigna at promòviu in Nùgoro unu seminàriu pro isplicare sas nobidades de su regulamentu europeu e presentare un'aplicatzione chi permitit de istampare sas etichetas chin sa declaratzione nutrizionale moghende dae una banca datos de duamiza ingredientes. Unu sistema istudiau pro semplificare una procedura chi sas aziendas prus minores non si podent permìtere. A s'addòbiu fatu in s'Euro-Hotel an picau parte Pietro Mazzette, segretàriu provinciale de Confartigianao Nùgoro Ozastra, Alfredo Croce, amministradore de Primo Label, sa sotziedade chi at fatu s'aplicatzione, sos imprendidores bènnios dae totu sa provìncia chi an a deper espònnere sas etichetas in sos produtos issoro. In sos primos ses meses de su duamizeseichi in Itàlia b'at àpiu un'aumentu de su dechennove pro chentu de sos reatos a dannu de sas pessones chin prus de sessanta chimb'annos, chi medas bortas pican a pare chin malincrinios chi los trampan e los irroban. Pro informare sos citadinos, e non petzi sos antzianos, Sa Politzia de Istadu at lanciau sa campagna Non siete soli, chiamateci sempre, chin duos videos ideaos dae Gianni Ippoliti chin sa collaboratzione de sos attores Fabiana Latini e Giovanni Platania. Eris su primu video l'ana postu in su profilu Facebook de sa Politzia de Istadu. S'obietivu de sa campagna de sa Politzia est cussa de informare sos cittadinos, mescamente sos antzianos, A dare cara cando calicunu sonat a sa janna e si sunu pessones disconnotas si depet mutire deretu su chent'e trechi. In custos annos, si leghet in una nota de sa Questura de Nùgoro, sas campagnas mandadas a dae innantis dae sa politzia an àpiu resurtados de profetu, Sos antzianos sun sempes prus informaos supra sas trampas e su prus de sas bortas sun issos matessi chi las fachen fallire. Totu sos cittadinos sun a s'alerta e denuntzian custos reatos azudande su traballu de sas fortzas de s'ordine. Riappropriarsi della democrazia est su seminàriu promòviu eris in Nùgoro dae s'Ufìssiu diocesanu pro sos problemas sociales e su traballu, chi aiat pro argumentu sa crisi de sa democratzia rapresentativa a dannu de sos diritos de sos citadinos e sa distàntzia sempes prus manna intre classes dirigentes e pòpulu. Pro faveddare de sa chistione bi fit Mussenor Mario Toso, piscamu de Faenza Modigliana, chi est istau segretàriu de su Cussizu Pontifìciu de sa Zustìtzia e de sa Pache e chi est unu de sos prus mannos espertos de dotrina sociale. Sos traballos los at coordinaos don Pietro Borrotzu, diretore de s'Ufìssiu Diocesanu pro sos Problemas Sociales e su Traballu. Su tìtulu de su seminàriu est una frase de Jorge Bergoglio, iscrita cando fit cardinale in una lìtera pastorale imbiada a sa diòcesi sua de Buenos Aires. Mussennor Toso at iscritu unu sàgiu supra s'argumentu Per una nuova democrazia, ube faveddat de sa crisi de sa democratzia, ube non sunt in perìculu petzi sos diritos polìticos ma fintzas cussos sociales. Una crisi de rapresentatividade chi interessat su mundu ocidentale intregu. In Itàlia, sos partios traditzionales chi aian iscritu sa Costitutzione o non bi sun prus o an mudau pedde. Sas prèmidas populistas si fachen intèndere in totu su mundu chin rapresentantes chi faveddan a sa brente de sa zente, chircande su caminu prus curtzu pro isòrbere sos problemas. Papa Francesco in s'esortatzione apostòlica Evangelii Gaudium at inditadu su caminu pro torrare a imbènnere sos printzìpios de sa cunvivèntzia e de sa democratzia partecipativa, una democratzia chi ponzat a fundamentu de sas fainas suas su pòpulu e non sos interessos de su mundu de sa finàntzia o de un'oligarchia, chi diat cara a sa zente e chi chirchet su bene comune.

Chin s'apertura de sas domus istòricas e de sas cortes in sos bichinaos de Seuna e Santu Predu, eri sera est comintzada s'editzione duamizasèichi de Mastros in Nùgoro, sa tapa nugoresa de Autunnu in Barbàgia. Sa manifestatzione ideada dae s'Aspen, s'azienda ispeciale de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro, in collaboratzione chin sas amministratziones comunales chi cust'annu puru est faghende nùmeros ispantosos, Nùgoro pro tres dies at a pònnere in mustra sos produtos artesanos e enogastronòmicos suos, ma fintzas sas prendas costoias in sos museos. Unu programma prenu e ricu chi at a permìtere a sos bisitadores, e a sos nugoresos puru, de iscopèrrere cuzones cubaos de sa tzitade barbaricina. Seuna e Santu Predu sun su coro de sa manifestatzione, Bia Majore e sos giardinetos ligan a pare custos bichinaos. Artesanos, hobbistas, sòtzios de categoria si sunt impinnaos meda pro mustrare su menzus de Nùgoro in una vetrina de importu che Atonzo in Barbàgia. Su turismu enogastronomicu e culturale diat poder sarvare s'economia de su capuluogu barbaricinu chi in custos ùrtimos bint'annos at bidu menguande su ruolu suo de centru diretzionale e amministrativu de su territòriu ca medas ofìcios pùblicos ant tancau e su cumpartu industriale est intrau galu prus in crisi. Punnare a valorizare sas radichinas culturales, sas pessones de gabbale che a Grazia Deledda, Francesco Ciusa e àteros intelletuales chi ant dau forma a s'Atene sarda diat pòdere èssere su benidore pro sa citade e pro sos zòvanos. Su bàtor de Nadale sos italianos an a deper votare pro aprovare o botzare sa riforma costitutzionale varada dae su Parlamentu e in Nùgoro oje sos partios an fatu tres addòbios in favore de su nono. Sos Rossomori de Nùgoro, chi ana fatu naschire su Comitau Ballacanò, ana promòviu un'addòbiu in s'Hotel Grillo pro crarire proite s'opositzione est contrària a sa riforma costitutzionale. A manera particulare ana sutalineau chi chin sa riforma s'Istadu si diat apoderare de unas cantas cumpetèntzias chi oje sun in capu a sa Regione, dae sos trasportos a su turismu a s'energia a s'ambiente, matèrias chi s'Istadu diat gestire sichinde lògicas contràrias a sos interessos de sos sardos. In s'auditorium de su Museu de su Costùmene imbetzes bi fit s'addòbiu promòviu dae Forza Italia e dae su Comitau pro su Nono. Sos traballos los at coordinaos su capugrupu in Cussizu regionale Pietro Pittalis, sos reladores fin sos ex ministros Altero Matteoli e Mauro Mauro. Forza Italia est pro su nono, ca sa riforma cherfia dae Matteo Renzi at a mudare sa natura parlamentare de sa Repùblica introduende un'ispètzie de presidentzialismu cubau. In prus, si diat bìnchere su nono, podet dare chi Renzi si dimitat e s'andet torra a botare. Sos chi sunt in favore de sa riforma imbetzes sutalìneant chi, si binchet su eja, su protzessu legislativu diat èssere prus lestru, non bi diat èssere prus su contenziosu Istadu-Regiones, si diat risparmiare in s'ispesa pùblica gràssias a sa minimada de sos senadores e a sa modìfica in sas proceduras de eletzione. Sos apaltos pùblicos in Sardigna sichen a andare male, in sos primos nove meses de s'annu chin setichentos e bindighi garas bandias pro unu valore de trechentos trintases miliones de euro, b'at àpiu unu calu de su binti pro chentu in su nùmeru, mentres s'ispesa est minimada de su baranta pro chentu rispetu a su duamiza e bindighi. Est custa sa fotografia de su cumpartu de sos apaltos pùblicos in Sardigna tirada dae s'Ufìssiu Istùdios de sa CNA Impresa Sardigna chi at presentau sa relata subra su setore. S'assòtziu sutalìneat chi est minimada meda sa dimanda de comunes e Regione, mentres est istàbile sa situatzione de provìncias e aziendas ispeciales, creschet imbetzes su ribassu fatu dae sas impresas, mentres minimat su nùmeru de sas agiudicatziones. Comente est capitau a livellu natzionale, in Sardigna puru si sunt fatos intèndere sos efetos de s'intrada in vigore de su còdice nobu de sos apaltos, chi at bisonzu de medas corretziones. A lu nàrrere sun Francesco Porcu, segretàriu regionale de sa CNA Sardigna e Mauro Zanda, presidente de sa CNA Costruzioni. Unu concertu fatu in s'auditorium de s'Istituto Superiore Ciusa de Nùgoro at tancau sa tapa nugoresa de su progetu de parternariadu istratègicu Erasmus Plus United in Music, chi pro bator dies at bidu in Nùgoro sas delegatziones de istudentes de sa Lituània, Romania e Frantza, òspites de sos collegas de su Liceu Musicale Bustianu Satta. Sa dirigente Carla Marchetti, acollinde sos òspites, at nau chi est unu progetu chin sa punna de torrare a iscopèrrere sa mùsica folk de sas natziones partecipantes, un'atividade de chirca comune de importu e de interesse mannu chin d'unu valore formativu de primore. Sos istudentes e difatis, chin s'azudu de sos docentes, an aprofundiu sa connoschentzia de sa traditzione musicale de sos territòrios issoro, Varenos pro sa Lituània, Alba Julia pro sa Romania, Bonduè pro sa Frantza e Nùgoro pro s'Itàlia. Cadaunu at bocau a pizu sas radichinas musicales suas chi in fines an mustrau de èsser cambas de unu matessi àrbore, sa cultura europea in totu sas espressadas suas. In sas dies coladas in Nùgoro sas delegatziones musicales istranzas an traballau a manu 'e pare chin sos istudentes nugoresos pro ammaniare su sàgiu finale, unu cuncertu ube sos istudentes, chin sas bestes traditzionales cadaunu de sa terra sua, an mustrau su chi balen a su pùblicu acudiu. Sos istudentes nugoresos an presentau su menzus de sa traditzione musicale sarda e barbaricina in manera particulare, dae sos ballos a su tenore, mustrande chi custas formas musicales sun galu bivas e an unu benidore gràssias fintzas a custos zòvanos balentes.